bɔn kɔfɛ a tilala k'a ye tuguni ko bɔn ko situation tɛ ka ɲɛnabɔ yen tuguni a seginna tuguni ka na mali la bɔn a seginnen ka na mali la a sigira dugu jumɛn na a sigira dugu min na o bɛnna moti de ma donc le fait k'a sigira moti a tun bɛ pɛrɛsi kɛ a tun bɛ pɛrɛsi kɛ place publikiw la donc a ka kuma taabolo a tun bɛ fantanw de defan i n'a fɔ rasibati bɛ k'a kɛ cogo min o de la sisan n'an y'a ye k'a fɔ ko ayidara bɛ k'i bila rasibati la an bolo o ye kalabanciya ye an bolo o ye ŋanamu ŋanamu ye an bolo o ye yɛrɛdɔnbaliya de ye sabula ale arazbati bɛ ka fɛn o fɛn kɛ bi ayidara tun ta ka jugu ni bɛɛ ye ayidara interdit la wajulu la i n'a fɔ ko arazbati interdit la ka kuma la cogo min na moti kɔnɔ a tun yamaruyalen tɛ ayidara ye ka wajulu kɛ o de hukumu kɔnɔla la a ye sira minɛ ka na bamakɔ ka na kuma autorité mɔgɔw fɛ cogo min na u bɛ se k'a ka da labila a ka se k'a ka wajulu kɛ moti bɔn a nalen bamakɔ kɔnɔ yani a ka situation tun ka ɲɛnabɔ a tun bɛ wajulu minnu kɛ bamakɔ o wajulu de kɔnɔla la a commencera ka dɔn tuguni bɔn araja muso ninnu a kɔmasela ka diya olu ye bɔn olu fana y'a deside ko a filɛ nin wagati min na sisan ka a ka to bamakɔ siɲɛ kelen olu bɛ so ta a ye olu musow de tun b'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka cɛ ka so sara fo ka taa se ala nan'a kɛ a kɔmasela ka walawala donc a tun bɛ to ka wajuliw kɛ olu tun b'a ka so sara a ka wajuliw kɔmasela ka don mɔgɔw la wajuliw kɔmaselen ka don mɔgɔw la sisan a nan'i bila bamakɔkaw yɛrɛ la a y'i bila fanga la arasbati bɛ ka fanga kiritike cogo min na a fana tun bɛ fanga kiritike ten o wagati la a tun b'a fɔ ko wayi ko faama ale man ka so jɔ ka sɔrɔ fantan ka so bɛ tan faama i man ka don mɛrisidɛsi kɔnɔ ka sɔrɔ fantan bɛ tan o wagati la komi se tun t'a ye o y'a sɔrɔ hali nɛgɛso t'a bolo donc faamaw tun ɲɛngoya dɔɔnin b'a la donc a tun b'i bila faamaw la donc bi n'ale ko k'ale bɛna arasbati contredire donc o ye yɛrɛdɔnbaliya ye o ye filankafoya ye bon o wagati kɔnɔna la fɛnɛ a ka wajulu nana commencer ka interdit bamakɔ fɛnɛ wajulu interdilen bamakɔ musa tarawele y'a minɛ k'a bila kaso yɛrɛ la tellement que a tun bɛ kumaw fɔ min yɛrɛ tun ka jugu ni rasibati ta ye donc u y'a minɛ k'a bila kaso la a bɔlen kaso la sisan donc a nana commencer ka fantanw ka droit réclamer f'a commencera ka na popularité sɔrɔ donc a kɛlen ka popularité sɔrɔ sisan a ka muso ninnu olu k'a ma ko bon ko ko filɛ nin yɔrɔ min na sisan k'olu bɛ fɛ ka tɔn dɔ sigi a ye tɔn min bɛna kɛ k'a dɛmɛ pour que a bɛ se k'a ka wajulu kɛ cogo min na i n'a fɔ CDR sigira Arasbati ye cogo min na dugu fan bɛɛ fɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ CDR bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ bi cogo min na bɔn ale fana tun ka tɔn sigira ten o tɔn tun tɔgɔ u tun kɛlen don k'o tɔn kɛ de ko tɔn de Ayidara bɔn o tun ye jɛkulu ye minnu tun ko k'u bɛ fɛ ka Ayidara dɛmɛ ka Ayidara lasankɔrɔta a ka message circuler i n'a fɔ jɛkulu minnu ko k'olu bɛ fɛ ka Arasba dɛmɛ k'a ka wajulu k'a ka kumakan lase n'u y'a fɔ o ma ko CDR bɔn ayidara tilala k'a ye ko bɔn ko tɔn in bɛ ka fanga sɔrɔ tɔn in tun tɔgɔ ko tɔn de ayidara a y'a ye ko tɔgɔ in ça sonne pas bien a ko bɔn k'ale bɛ fɛ k'u ka tɔgɔ in yɛlɛma k'a kɛ ko ansardini i n'a fɔ au temps du prophète parce que prophète fana gɛnnen ka bɔ mɛki la a taalen mɛdini mɔgɔ minnu y'a recevoir donc a tun bɛ fɔ olu de ma ko ansardini donc a ko ko ka fɛn in tɔgɔ k'o ye bɔn o tun ye brɛf bɔn o tun ye kumakan damadɔni ye ayidara kan aw tun ma se k'a dɔn ayidara ye mɔgɔ min ye a bɔra min o n'a a ye parcours ninnu kɛ bɔn sisan an bɛna mun de fɔ an bɛna fɔ de k'a fɔ ko bibi in na ayidara kan ka fara ras bath kan de ka mali kɛlɛ kɛ bibi in na ras bath tun kan ka kɛ ayidara ka élève de a k'a degi kumaw la a ka kumaw fɔ an ɲɛna mun bɛ se ka mali bɔ nɔgɔ la mɛ n'an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko e ayidara min tun bɛ ka fanga kiritigɛ kunu ko bi e bɛ hummer kɔnɔ e bɛ avion kɔnɔ gardiw b'e bolo fɛn bɛɛ b'e bolo ko e kumakan falenna e bɛ fanga ka côté la bi mun man ɲi mun ka ɲi e tɛ se ka kuma vraiment o ye kunmasuli ko ye o ye maloyala ko ye ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna ayidara tun ye bolisɔnna de ye ayidara tile kelen ma deli ka kɛ silamɛ ye wa hali sini ayidara tɛ silamɛ ye ayidara ye bolisɔnna de ye wa hali sini a b'a ka bolisɔn n'a ye ayidara ka wajuliw lamɛn ayidara tun b'a fɔ an ɲɛna de ko silamɛya ko seli t'a la k'o tɛ tiɲɛ ye ko karamɔgɔ minnu bɛ ka fɛn fɛn fɔ an ye k'a bɛɛ ye nkalon ko silamɛya ye baya de ye k'i bɛ layidu wɔɔrɔ in ta n'i ye layidu wɔɔrɔ in ta k'o y'i ka silamɛya dafalen o y'i ka silamɛya kɔgɔlen ye ko bɔn ko a tɔ fɛn fɛn bɛ k'a fɔ k'o bɛɛ ye manamanakan de ye k'o bɛɛ ye waridunkan de ye bɔn a nana ye k'a fɔ ko effectivement ko n'i tora ka ala tɔgɔ fara a kan ka to k'a kɛ n'a f'i ye silamɛ ye ko silamɛya birifini n'i y'o ta k'o biri i la ko an kunfin komi an ye fantanw ye a yɛrɛ b'a fɔ a ka kuma na cogo min na ko kunfin ne ko n ko a y'a minɛ ko bɔn ko o wajuli in ko o de bɛna se ka wari sɔrɔ donc a nana i profiter ka ala kow don a la sisan donc o de nana kɛ nin ayidara in ye sinon ayidara tɛ silamɛ ye ayidara furantama ma deli ka kɛ silamɛ ye ayidara ye ala dɔgɔya ka respect manque ala la donc minnu o wɔ mais karamɔgɔ ninnu b'a d'i ma tawhidu sira min kan ko mɔgɔ si tɛ gundo dɔn fo ala bɔn ko ni mɔgɔ min ko ne bɛ lajɛli kɛ e ye ka a fɔ i ka kibaru f'i ye ko o tigi ye kafiri de ye parce que a ye ala sɔsɔ ala ko mɔgɔ ti gundo dɔn ale sigilen don ko ale ye gundo dɔn o tuma na a kafiriyara parce que a ye ala sɔsɔ bɔn e min mana n'a bara e fana ye kafiri de parce que mɔgɔ min ye ala sɔsɔ i dar'o la bɔn tiɲɛ na a b'an ka kuranɛ kɔnɔ yan ala ka kuma na ala min se kɔrɔtara ko mɔgɔ si ti gundo dɔn ni ala ala ka faamu d'an ma mɛ karamɔgɔ ye mun faamu nin gundo in na k'olu de ye tawhidu karamɔgɔ ye quoi mɛ e mɔgɔ min ma se k'a dɔn e yɛrɛ ye jɔni ye e bɛ se ka kɛ ala kɛlɛbandiya karamɔgɔ i b'o suɲɛ wa mɛ ala ko mɔgɔ si tɛ gundo dɔn ala ko e kafiri bi wuli k'i i jɔ n'o ye diɲɛ kɔnɔ ko ni maa min tagara lajɛ kɛra k'o kafiriyara ni maa min k'a bi gundo dɔn o kafiriyara mɛ o ye kuma jumɛn ye buguridalaw b'i minɛ k'i i turu u kɔrɔ ka buguri gosi walahi i natɔ ye dumuni min kɛ u b'a fɔ o tuma na i ka ala ye nkalon de ye kafiri n'i ka ala ko mɔgɔ tɛ gundo dɔn n'ale ala tɛ ah. dɔ y'i ka to dunnen f'u ye hali o t'i bɔ yɔrɔ dɔn o tuma na jɛ e ka e ka ala tɛ tiɲɛ fɔ o tuma n'a sɔrɔla mɔgɔ tɛ gundo dɔn ala kɔ ah. ni mɔgɔ ye gundo dɔn o tuma na aw ka ala min ko ten aw ka ala tɛna kɛ tiɲɛ ko aw ti ko dɔn ka kuma de wa ayi mɔgɔ ti gundo dɔn ala kɔni tɛ naganaga k'a ye o ko gundo dɔn ka gɛlɛn bilayi o gundo dɔnna ba kɛnɛya la a ye karamɔgɔ kelen dun a la dɛ min ko mɔgɔ ti gundo dɔn fo ala ne b'a jira a la ne tɛ ala ye mais talahi n mago b'a karamɔgɔ si nana n b'i sigi c'est-à-dire n ti n ti yɔrɔ jan d'i ma quoi Ɔhɔn. mais n bɛ san kelen dafalen d'i ma bilahi san kelen kɔnɔ ka na i na don fɛ yen Ɔhɔn. i ye jɛnɛya hakɛ min kɛ ani i ye ala janfa ko dama min kɛ Ɔhɔn. ni dɔ y'a jɛ ne ka alijinɛ jɛ bilahi n mago b'a karamɔgɔ la n mago b'a la Akbar. c'est-à-dire ne ka ko kiri ka nɔgɔn quoi ne m'a fɔ e ye n m'a fɔ n bɛnkɛ ne ko ne sarifu usumani madani Aha. an b'a fɔ ee ala ne kɔni tɛ ala ye Ayi. bon aw ka ala ko ko maa ti gundo dɔn mais maa ye gundo dɔn bon aw ka ala ko ko maa ti gundo dɔn mais maa ye gundo dɔn n'a ko tiɲɛ na a b'an ka kuranɛ kɔnɔ yan Aha. ala ka kuma na Aha. ala min se kɔrɔtara ko Aha. mɔgɔ si ti gundo dɔn Aha. ni ala N'a bon ne kuma yɔrɔ min kan sisan o ye kuranɛ kɔnɔ a sɛbɛnnen bɛ ko mɔgɔ si tɛ gundo dɔn fo ala bon o fɔra kun jumɛn na o fɔra sabula an y'a ye k'a fɔ ko an ka an baw an kɔrɔmusow an dɔgɔmusow olu tun bɛ wuli ka taa se bolisɔnna ninnu ma k'u k'u kunko f'u ɲɛna k'u k'u ka sini f'u ɲɛna k'u k'a lajɛ ko mun bɛna kɛ sini ko k'o ɲɛf'u ɲɛna bon o wagati y'a sɔrɔ ayidara ale tun bɛ bolisɔn de kɛ bon o tun bɛna kɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ayidara ka mangement ko la donc ayidara wulila k'i bila karamɔgɔw la sabula karamɔgɔw ko ko mɔgɔninfin a ma ladaga i ka taga bolisɔnnaw fɛ yen nɔ ka t'i kunko lɛ o wagati o digira ayidara la parce que a ka wari sɔrɔ tun bɛ ka dɔgɔya ka manquement de respect de kɛ ala la sabula a sɛbɛnnen bɛ kuranɛ kɔnɔ noir sur blanc ko mɔgɔ si tɛ gundo dɔn ko fo ala bon ni e ko ko mɔgɔ e bɛ e ye gundo dɔn ko donc ko ala ye nkalon tigɛ o ye fɛn fila de ye soit i bɛ fɛ k'a fɔ ko kuranɛ kɔnɔ kuma k'o tɛ tiɲɛ ye soit i bɛ fɛ k'a fɔ ko ala ta de tɛ tiɲɛ ye bon komi ayidara kafiri don a tɛ seli a tɛ sun a mago tɛ ala la donc a yɛrɛ filɛ nin ye k'a fɔ a dabaraba la ko wayi ko an ka ala tɛ tiɲɛ fɔ ko sabula ko an ka ala ko ko mɔgɔ tɛ gundo dɔn ko fo ale kelen ko bon k'ale ayidara bɛ gundo dɔn ko i i i i kalo kelen k'i ye jɛnɛya ko hakɛya min kɛ i ye dumuni min kɛ k'ale bɛ se k'o bɛɛ f'i ɲɛna ko donc k'o b'a jira k'a fɔ ko an ka ala k'o tɛ tiɲɛ fɔ donc n balimaw an bɛna semaine kelen de kɛ ayidara kan k'a kɔ bɔ fiɲɛ na k'a yira u la mɔgɔ min nin ye k'a yira u la ko c'est un imposteur k'a yira u la k'a fɔ ko karamɔgɔ tɛ k'a yira u la k'a fɔ ko a bɛ k'i profiter silamɛya de la ko ka balo k'a yira u la k'a fɔ ko vraiment milliard fɛn fɛn b'a bolo ɛɛ million fɛn fɛn b'a bolo mobili fɛn fɛn b'a bolo k'a ye nin bɛɛ ta fantanw de kɔ kan video wɛrɛw bɛ na la an bɛna n'a preuve ye k'a yira u la ko cɛ tɛ baara kɛ a bɛ fɛ k'i den fana former k'o bila o fana ka na k'i da parɛsi la ka na manamanakanw fɔ an ye dɔrɔn ka miliyariw minɛ k'o dun malika n ka foli b'i ye sabula i bɛ combat min na vraiment c'est à soutenir donc bi an bɛ bi video bila ma a kana janya kojugu nka nin semaine fo ka taa ban an bɛ aidara ka jugement de la fo k'a dɔn k'a fɔ jɔn ye aidara ye fo k'a dɔn k'a fɔ ko nin cɛ in ye manamanakan fɔla de ye fo k'a dɔn k'a fɔ nin cɛ in ye opportuniste de ye fo k'a dɔn k'a fɔ ko nin cɛ in tun bɛ kɛlɛ min na ko diinɛko kɛlɛ tɛ fo k'a dɔn ko nin cɛ in tun bɛ kɛlɛ min na ko maliko kɛlɛ tɛ fo k'a dɔn ko nin cɛ in tun bɛ kɛlɛ min na pɔsi kɔnɔ ko kɛlɛ don pɔsi fara sisan donc a y'i da minɛ IBK bɛ mali ta ka mali dafiri IBK bɛ mali ta k'a bunte ka bɔ yen a ka foyi t'a la foyi tɛ se ale ma sabula fo ka taa diɲɛ wuli miliyari min b'ale kun a tɛ se ka ban miliyari min bɛ ayidara bolo a ka ca ni cinquante miliyari ye ne de b'o fɔ ɲɛna bi ansar dine mɔgɔw bɛ k'u ka wari fara fara ɲɔgɔn kan fantanw sɛgɛn wɔsiji k'o ta k'o fara ɲɔgɔn kan ka t'o di cɛ ma a bɛ k'o manama sumalen dun donc an bɛ tila ka bɔ n'o fana preuve ye u ye so min jɔ a ye a ka foro la n'a yɛrɛ ko k'o bɛnna un miliyari ma n balimaw un miliyari un miliyari n'o bɛ mɔgɔninfin bolo o b'a jira k'a fɔ k'i bɛ waa tan dun pendant cinquante ans don o don i bɛ waa tan dun o de bɛ bɛn un miliyari ma n'o so dɔrɔn jɔra ka d'ale ma a ka foro la donc n bɛ mun fɔ aw ɲɛna ni an ma wuli k'an ka maliko kɛlɛ kɛ n'an y'an sigi ko diinɛko mɔgɔ ninnu olu bɛɛ pɔsi falen don olu tɛna sɛgɛn ye cinquante ans haidara tɛna o balo tuguni donc ça veut dire k'a denkɛ o mun bɛna le o fana bɛ profiter o wari la donc hali n'o fana ma baara kɛ tuguni o kɔfɛla garantilen don an minnu ye fantanden an minnu somɔgɔ tɛ ko kunna donc an ka wuli an k'an ka maliko kɛlɛ kɛ an k'an pan ka bɔ religieux ninnu kunna ni min y'i bila an ka sira ɲɛ fɛnɛ an k'o terrasser ka tɛmɛ hakɛto bɛ nin kan salalamu